Mainnín Rua Catach a spreag an scéal seo. Do na héiníní ar fad, tá neart agus misneach ionaibh, ach creideamh ionaibh féin. An chéad lá ar scoil a bhí ann do na héin óga. Ní raibh aithne ag Percy Péacóg ar éan ar bith eile ar an mbus. Ach ba chuma leis. Thaitin sé leis nuair nár thug éinne faoi deara é. Bhí an múinteoir nua, Bean Uí Chleite, ag fanacht ag stad an bhus. A Uasail Storc! a bhéic sí. Coinnigh do shúile ar an mbóthar! Mo mhíle leithscéal! arsa an tUasal Storc. Bhí mé ag breathnú ar an fhéileacán álainn daite. Beidh mé níos cúramaí as seo amach, geallaim duit. Tá súil agam nach mbeidh Bean Uí Chleite ag fógairt ormsa mar a bhí ar an Uasal Storc, arsa Percy leis féin. Má choinním deas ciúin, b'fhéidir nach dtabharfaidh sí faoi deara ar chor ar bith mé. Anois, a rang, arsa Bean Uí Chleite. Insígí dom fúibh féin. Tá mise in ann seasamh ar leathchos! arsa Liam Lasairéan. Tá mise in ann snámh! arsa Lúsaí Lacha. Tá mise in ann go leor leor stuif a iompar i mo ghob mór! arsa Póilín Peileacán. Tá mise in ann mo cheann a shá sa ghaineamh nuair a bhíonn faitíos orm, arsa Orla Ostrais. Go hiontach! arsa Bean Uí Chleite. Céard atá tusa in ann a dhéanamh, a Phercy, a stór? Tada, arsa Percy de chogar. Tada! a dúirt an rang. Tada? Ó, bhó, arsa Percy leis féin, tá siad ar fad ag stánadh orm. Tá sé chun tarlú, tá a fhios agam go bhfuil, á, ná habair! Woo! a bhéic na héin eile, sin eireaball den chéad scoth! ach níor cheap Percy gur eireaball den chéad scoth a bhí ann. Bhí fonn air dul i bhfolach. Níor thaitin sé leis nuair a bhí gach duine ag stánadh air. Tá sé in am don rang ceoil, a d'fhógair Bean Uí Chleite. Thosaigh na héin ag canadh go binn. Ní éan mór ceoil é a bhí ann, ach rinne Percy a dhícheall. Tá guth breá láidir agat, a Phercy, arsa Bean Uí Chleite go cineálta leis. Ó bhó, a cheap Percy, tá siad ag stánadh orm arís! Sa rang ealaíne, tharraing gach duine pictiúr dá nead féin. Thaitin sé le Percy a bheith ag obair go deas ciúin. 'Is aoibhinn liom do phictiúr, a Phercy, arsa Orla Ostrais go cineálta leis. D'fhéach na héin eile ar fad air. 'Ó, bhó, arsa Percy leis féin, 'tá sé chun tarlú arís! Seo linn, a stóiríní! a ghlaoigh Bean Uí Chleite. Isteach sa choill linn anois. Cuardóidh muid an t-ábhar is deise le neadacha a dhéanamh. Leanaigí mise! D'fhan Percy siar. Bhí sé ag iarraidh smacht a chur ar a eireaball. Faoin am go raibh sé déanta aige, bhí an rang ar fad imithe as radharc. Bhuel, ar a laghad ní bheidh éinne ag stánadh anois orm! ar sé leis féin. Shuigh Percy síos, ag fanacht go bhfillfeadh an rang. D'fhan sé, agus d'fhan sé. Agus d'fhan sé. Ansin, go tobann! Chonaic Percy an bus scoile ag teacht. Agus thart ar chasadh géar sa bhóthar, chonaic sé a chairde ag teacht ón treo eile. Bhí go leor, leor ábhar á iompar acu le neadacha a dhéanamh. Ní fheicfidh siad an bus, a dúirt Percy leis féin. agus muna bhfeiceann an tUasal Storck iad siúd, An bus! a bhéic Beainín Chleite. Thug Liam Lasairéan léim ar leathchos amach as an mbealach. Phioc Póilín Peidhleacáin a cara Lúsaí Lacha suas ina gob mór. Ach níor éalaigh Orla Ostrais, mar nuair a tháinig faitíos uirthi, sháigh sí a cloigeann sa ghaineamh. Orla! arsa Percy. A Phercy! a bhéic Beainín Chleite. A Phercy! a bhéic na héin ar fad. A Phercy! Ó bhó! arsa Percy leis féin. Ní anois! A luaithe is a chonaic an tUasal Storck eireaball mór ildaite Phercy, stop sé an bus de scréach! Agus díreach in am! Woo! a bhéic na héin ar fad. Mo mhíle míle leithscéal! arsa an tUasal Storck.

Ba chuma leis beag ná mór.